Every um, region of the world is all about ancestral worship. ụfọdụ na-agba tiketi jewe Jerusalem for their own pilgrimage ndị na-akpụ isi ala bụ ndị Muslim agba tiketi jewe Saudi Arabia for their own pilgrimage so nke a my own ancestors m ma ọfụma so nọ maka nya ka m ji wee batawa maka ọkam Ezemewi 2021 edition
Ezemewi Ezedoga nya na-agba ọkam today emume a na-eme kwa arọ emume anyị ji echeta ike niile ọ kpara mgbe ọ chịrị oru mba na ise nna ya ologbu
nwoke njem ọnụ oo

isi nkuku ji Nnewi ya adụghọ nnewi adụghọ mmụọ niile na-eme ụgbọ mana ife nyewe Ezemewi na-agba awụ ọkam ife o ji karị mmụọ mmụọ a na-akpọ Ezemewi Ezedoga a mụrụ ya dịka nnukwu nwa onye mụtara ya bụ Uzi na Ezedoga.
Eze wee ụmụ ya, ele na ọkụ wee ụmụ ya. Oru n'Igbo na-abịa, ndị ji efi, ndị ji eri, ndị ji ewu, ndị ji ọka na-abịa wee na-ekele Chukwu. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ na Nnewi a ma ndị nọ na mba ha ya abịacha ebe a. Ọ na-akpa ike na-echekwa obodo, na-azọta ihe anyị niile furu efu, onye ọbụla kwelu na ọ na-eme.
a kpọọ ya eze mmụọ nnewi o ruru ya a kpọọ ya na ọ nya wụ mmụọ niile mmụọ kacha mmụọ na nnewi o ruru ya onye eze igbo mbụ n'obi atakara ọ bụ ozi ekene ka m jiri bịa Ezemewi bụ mmụọ a ma gboo gboo ọ mmụọ obodo ji biri mmụọ na-eke ike mana ọ ha achọ okwu ọgụ ka ọ na-agba mmụọ na-agba ọgụ nwanne mmụọ na-agba ọgụ nwa mmụọ na-agbalụ nwa nwa ọgụ dike mkpọ ọ naghị ekwe ka mmụọ ọzọ bata bịa merụọ ụmụ ya chineke bi n'eluigwe werecha ha n'oke were nke ya dị mmụọ na-ada ụda Ezemewi ụgadụga Ezemewi ụgadụga Ezemewi ụgadụga ezewa Ezemewi oke mmụọ na-eti onwe ya ọ ijele mmụọ ka ọ bụ ife Ezemewi na-emere ndị bi- ndị mmadụ ka nkọ ọ na-adị aka aza ndị mba ekpere karịa ndị nwe elu Ezemewi bụ mmụọ na-enye ego ọ na-enye ndụ na-enye ego na-enye nwa na ịmara ya nke ọma Ezemewi Ezedoga oshimiri atata Ezemewi ezedoga kpọmkpọ onye ka onye Ezemewi Ezedoga atụkọta nke obe na-akpụ Ezemewi Ezedoga odogwu nwoke oke mmụọ oke mmadụ ezemewi ezedoga ọ dị na mmadụ dị na mmụọ adịghị n'ije m ije enweghị isi maka ọha wee n'anya n'azụ were eme ife nke ọ bịa ha eme nkụja onye ọ chọrọ ichibe eze ka ọ na-echibe eze onye ọ chọrọ ime ọgaranya ka ọ na-eme ọgaranya onye ọ chọrọ ịmụrụ ka ọ ya amụrụ nna anyị ezemewi ezedoga ọ na-esi n'ikpo ahịhịa wee kpunite nwa ogbenye elu ọ bụrụ ọgaranya ezemewi na-eme nwaanyị atụghị ime ọ tụọ ime ezemewu na-eme onye enweghị ego o nwee ego ezemewu na-ebuli mmadụ elu onye na-azụ afịa ọ na-enye awele ezemewu na-ebute ọganiru nna anyị ezemewu ogbuefi ọ nnukwu mmụọ ka ị bụ akataka dike ka ị bụ ị na-ebuli nwoke na-ebuli nwaanyị elu mmụọ ya wee kpọọ ya ozugbo ọ zago mmụọ ma maka ụmụ ya mmụọ nwere obi ebele mmụọ na-echekwawa ndị nke ya. mmụọ adaghị ekwe ka ifele mee ụmụ ebe ọ na-aje ezemewi eze ọgadoga oke mmụọ nna ezemewi ekenekwe ya ngu ezemewi ezedoga agba oge nna anyị ezemewi ezedoga oke mmụọ odogwu akataka ezemewi ezedoga ọmụ